So, tá Rita ag dul isteach sa bácús agus buaileann sí leis an múinteoir Gearmáinise. Now, ní raibh sé ar intinn aici bualadh leis an múinteoir Gearmáinise. Is dóigh go raibh náire an domhain uirthi agus an múinteoir Gearmáinise isteach sa bácús ach fós tharla sé. Mar sin tá an briathar treffen in úsáid sa chás seo. So, sin an briathar treffen.

Má tá pleananna agat chun bualadh le daoine, nó cruinniú nó coinne, agus tá fhios agat go bhfuil sé le teacht, nó bhí sé ar intinn agat é a dhéanamh cheana féin, caithfimid an briathar treffen a chur leis an bhforainm athfhillteach agus sin an sich. So i dtús báire táimid chun díriú isteach ar treffen agus tiocfaimid ar ais chuig treffen sich. So má brúnn sibh ar aghaidh chuig, oh fan soicind, clear.

Anois caithfidh muid féachaint ar Sich treffen. So, má téann muid siar go 88 agus síos anseo. So, má tá sé ar intinn agat bualadh le duine, caithfidh tú treffen a chur leis an focal athfhillteach seo sich, nó leagan de. Agus tá decline ann freisin, tá sé cosúil le Ich du er sie es. Eh. so caithfidh tú cinneadh a dhéanamh idir sich treffen oder sich treffen mit so an bhfuil an rogha agat idir an dá briathar cinnte tá em agus braitheann sé ar an comhthéacs so má téann sibh ar aghaidh go 89 deireann sí em má tá tú ag bualadh le duine ag a hocht os comhair an phictiúrlann deireann tú ja ich treffe mich mit ihm

ag bualadh le chéile i lár na cathrach. Bhí sé ar intinn acu é a dhéanamh mar sin, sin an treffen sich. Ach féach, Finn und Leon treffen sich mit Laura in der Stadt, ní raibh sé ar intinn acu é a dhéanamh ar chor ar bith le Laura, bhuail siad le chéile, bhí sin sna pleananna acu, ach ansin bhuail siad le Laura. So, má téann muid ar aghaidh. bhfeicfidh muid an ceacht seo so téann an sich síos an decline cosúil leis an ich so le ich cuireann muid mich le du úsáidimid dich le er sie es und man úsáidimid sich le wir úsáidimid uns ihr, úsáidimid euch, agus sie, úsáidimid sich. So, sna cásanna seo, tá siadsan ag iarraidh bualadh le chéile. Tá sé ar intinn acu agus tá na pleananna déanta acu. Mar sin, an mhiste libh léamh tríd 1 go 8 agus iad a aistriú go Gaeilge sa chóipleabhar. OK, so brú ar pause agus dein anois é.

dich, mar tá sé suas anseo, du le dich, wir, beidh sé le uns, ich, beidh sé le mich, so, ich treffe mich, so, ar aghaidh libh agus eh bainigí triail as sin anois, brú ar pause agus tar ar ais chugam ionas gur féidir liom dul tríd na freagraí. Brú ar pause anois.

nasc curtha isteach, nó le cur isteach, so tá gach rud ansin. Anois beidh sibh ag dul go dtí an cleachtadh seo. Cuirfidh mé isteach anois daoibh é. Alright. So go dtí an suíomh sin. agus caithfidh sibh, brón orm, bhí mé ag cóipeáil an A le umlaut níos luaithe, agus caithfidh sibh an leagan ceart den forainm athfhillteach a chur isteach. So ich dusche mich. So féach ar an forainm agus cuir an leagan ceart isteach brú ar Check Answers agus an mhiste libh screenshot a dhéanamh ar do tortha agus é sin a chur suas sa OneNote sa fillteán tionscnaimh le bhur dtoil so isteach leis an fillteán tionscnaimh agus sin